salamu aleykum ne ka abonew aw bɛ nin video in a b'a partage kosɛbɛ k'a di ɲɔgɔn ma nin ye an ka ɲɔgɔn bilasira bɛɛ lajɛlen k'i miiri bɛɛ lajɛlen k'i hakili jagabɔ o la bɛɛ bɛna dɔn mɔgɔ si kelen tɛ dugukolo sanfɛ n'i tɛ fili mɛ n'i filila don min na i ka se ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye ko ne filila nin na o de ka ɲi karamɔgɔ b'an waju ni karamɔgɔw fɛnɛ sira bila don min an fɛnɛ ka kɛ mɔgɔ ye an ka kɛ hakilitigi ye an fɛnɛ k'u waaju walasa u fɛnɛ k'a dɔn k'u filila mɛ n'an y'o karamɔgɔw to fili fɛnɛ kɔnɔ vraiment o cɛ man ɲi tiɲɛ yɛrɛ la jɔn dafalen tɛ ala n'a ka kira dɔrɔn pe de dafalen don sinɔ jɔn dafalen tɛ waati tɛmɛnenw na an tun b'a mɛn karamɔgɔ dɔw ka waajulu la a m'a fɔ ko misiri yɛrɛ jɔli ye haramu ye dɛ mɛ misiri jɔcogoya n'a kasabi hakɛ min bɛ don a la wari hakɛ min bɛ don misiri la ani a jɔli kisa cogoya a ye o misiri jɔli haramuya a ko ala yɛrɛ de ko ten bɔn a waati la nkalon ye haramu ye ne ye waajulu in lamɛn kuma in ye ne yɛrɛ kun minɛ kosɛbɛ cogo di a ko ka misiri jɔ miliyɔn mugan walima miliyɔn tan walima miliyɔn bi saba ka o ta k'i bi t'o don misiri la ko ala ka so jɔnniw ka wari don dɛsɛbagatɔw fantanw olu de ye dɛrɛmɛ dɛrɛmɛ fara ɲɔgɔn kan ko k'a don misiri la ɔ bɔn o misiri a ko mɔgɔ o mɔgɔ ye misiri jɔ miliyɔn tan i ye misiri jɔ miliyɔn mugan mɔgɔ o mɔgɔ ka wari farala wari kan ka misiri jɔ tan ke an ka jamana in kɔnɔ silamɛw bi yan silamɛ fantanw bi yan u balo jɔrɔ b'u la u siyɔrɔko jɔrɔ b'u la ni maa o maa y'i tɔgɔ da ko silamɛ ka taa kasabi miliyɔn mugan ɲɔgɔn kasabi don misiri la ko ala ka so don ko ala ka so tɛ ko k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la bɛɛ ye wa ko ala yɛrɛ de ko ten ko mɔgɔ o mɔgɔ ka dɛrɛmɛ dɛrɛmɛ farala ɲɔgɔn kan ka misiri jɔ k'a bɛɛ k'i labɛn ko ala de ko ten ko mɔgɔ o mɔgɔ wari fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lajɛlen k'a bi don janɛmɛ kɔnɔ ko fantanw olu de ni wari in ka kan wa walima ala ka misiri de fantanw ni wari in de ka kan wa walima ala ka misiri de yɔrɔ nin kuma kɔni fɔtɔla walayi nin ka di nintigi bɛɛ ye nin ka di maa ɲuman bɛɛ ye nin ka di ala jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen nin kumakan ka d'a kan misiri so dɔ de don ni mɔgɔ bɛ taa ala ɲini a kɔnɔ mɛ n'i y'a ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ taa ala ɲini so kɔnɔ fɔlɔ o b'a sɔrɔ mɔgɔw kɔnɔbara o falen don mɔgɔw kɔnɔbara o falen don ɔ ne fɛ ale ko ale fɛ silamɛ fantanw olu de ni wari in ka kan ka tɛmɛ ala ka so kan i y'a faamu ka olu bɔ kɔngɔ la k'olu bɔ minnɔgɔ la olu ni o de ka kan ka tɛmɛ miliyɔn mugan in walima miliyɔn tan in a ka taa don misiri la ko ala ka so ko mɔgɔ o mɔgɔ ye wari don a la k'a bɛɛ lajɛlen k'i labɛn k'a bɛɛ bi don janɛmɛ la a ko ala ko ten a ko ala ko ten anw kunfin minnu y'a mɛn a diyara an kulo ye an y'a minɛ an ye baara kɛ ni a ye wa ka baara kɛ n'a ye dama dɔrɔn tɛ dɛ karamɔgɔkɛ in ka jɛkulu anw yɛrɛ tilala ka don a la ne yɛrɛ musa min filɛ ka kuma ne donna jɛkulu in na o de la adamaden kana kɛ bagan ye ka tugu mɔgɔ la ten abada fo mɔgɔ ka sɔrɔ n'i filila don min na i tɛgɛ ka se ka minɛ mɔgɔw fɛ wa i yɛrɛ ka jɛn n'a ye ko nin waati in na ne tun filila walima n ma fili dɛ hali n'o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔnna kɛ n bɛ sɔrɔ sitanɛ de bolo sitanɛ de selen don n na a ye dugawu kɛ n ye mɛ maa si tɛ sɔrɔ ka ladɔnniyali kɛ maa si tɛ sɔrɔ k'a fɔ karamɔgɔ e tun ye nin fɔ kunun nka i bɛ ka nin fɔ bi taa i sigi ni mɔgɔ y'a lamɛn aa a bɛ mɔgɔw hakili sɛgɛn dɛ a bɛ mɔgɔw hakili degun kunfinw ne nin ɲɔgɔnna kunfinw a y'a hakili dayɛlɛ dɔrɔn a ko a lajɛ ala nan'i to a ka masaya la ala nan'i to a ka masaya la o karamɔgɔkɛ kelen n'o ye ne yɛrɛ karamɔgɔ ye o karamɔgɔkɛ kelen a bɛ ka misiri jɔ bi ko miliyari tan laselikɛla yɛrɛ ko kɔsa in na ko miliyari tan dɛsɛra misiri in na ko k'a cayara k'a taara jɔ fɔ miliyari tan ani duuru la walahi suma bilahi suma talahi tɔn in kɔnɔ fantan minnu bɛ tɔn in kɔnɔ tɔn foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ tɔn min kɔnɔ a ka tɔn fantanw bon an bɛna segin hakili ma ka segin ka adamadenw yɛrɛ ɲininka u k'an jaabi u ka segin ka mɔgɔ k'u hakili dayɛlɛ kuwa mɔgɔ k'u hakili dayɛlɛ mɔgɔ bɛna faamuyali kɛ miliyari tan ani duuru a y'a lajɛ dɛ a y'a lajɛ miliyari tan ani duuru miliyari tan ni duuru in na fantanw ka dɛrɛmɛ dɛrɛmɛ de faralen don ɲɔgɔn kan ɔ o miliyari tan ni duuru in esike o n'a tun sera ka jɔ ka misiri kelen izini kelen izini kelen misiri kelen miliyari tan ani duuru ɔ an k'a yɛlɛma an k'a bɔ misiri la an k'a kɛ izini ye esike o ni izini fila tun sera ka dayɛlɛ miliyari tan ni duuru in na walima izini saba n'a tun sera ka dayɛlɛ miliyari tan ni duuru in na tɔnden minnu bɛ yen ni se t'u ye dabali t'u ye esike o mɔgɔ joli tun bɛna se ka baara kɛ izini kɔnɔ n'u ka gɛlɛya bɛna nɔgɔya cɛ joli tun bɛna baara kɛ izini in kɔnɔ tɔn kɔnɔ muso joli tun bɛna baara kɛ izini in kɔnɔ tɔn kɔnɔ a tun bɛna cɛ joli ka gɛlɛya ban a tun bɛna cɛ joli ka kamanagan ban a tun bɛna cɛ joli ka tɔɔrɔ wuli tɔn in yɛrɛ kɔnɔ ni miliyɔn mugan misiri jɔbaga a n'a dɛmɛbagaw ni ala ko k'olu bɛ don janɛmɛ kɔnɔ ne bɛ ɲi ne bɛ ɲininkali kɛ ɔ mɔgɔ minnu ye dɛrɛmɛ dɛrɛmɛ fana fara ɲɔgɔn kan ka misiri jɔ miliyari tan ani duuru yalima ala ko cogo di olu bi don janɛmɛ de kɔnɔ wa walima ala bina janɛmɛ wɛrɛ de prévoit olu ye wa walima ala bina jumɛn prévoit miliyari tan walima miliyari tan duuru misiri jɔbaga ye mɔgɔw k'u hakili dayɛlɛ ni misiri jɔkun ye ka ko dɔ de natɔ ɲɛsigi sini ni ala ka so tɛ ɔ tiɲɛ na ne bɛ fɛ k'a dɔn nkalon ye haramu ye ne bɛ fɛ k'a dɔn miliyari tan miliyari eh, miliyɔn tan miliyɔn mugan o misiri jɔbaga ani mɔgɔ min ka dɛrɛmɛ donna a la n'olu bɛɛ k'u labɛn ni ala bɛ taa olu don janɛmɛ kɔnɔ yalima karamɔgɔw n bɛ ɲininkali kɛ miliyari tan ni duuru miliyari tan o misiri jɔbaga ani mɔgɔ min ye dɛrɛmɛ dɛrɛmɛ fara ɲɔgɔn kan o misiri ka jɔ ani mɔgɔ minnu ye dɛmɛ di o misiri ka jɔ yalima olu bɛ taa min n kɔni b'a dɔn arijinɛ ko kɔni kuma t'a la ayi kuma bɛɛ fɔ k'a fɔ k'olu bi don arijinɛ kɔnɔ ayi non kuma bɛɛ fɔ o an bi fɛ k'a dɔn tiɲɛ na ne bi fɛ k'a dɔn miliyari tan duuru misiri jɔbagaw ala i bɛna olu bila ka taa min ala i kumana o fana kan kuranɛ kɔnɔ wa walima ala ma kuma o kan kuranɛ kɔnɔ de karamɔgɔw a y'an bilasira a ye video in kolonkolon f'a ka mɛn u ka an bilasira anw ye kunfinw de ye nka nin ye kunfinw ka hakili jagabɔ ye karamɔgɔ kumakan nɔfɛ ka tila ka ɲininkali kɛ a la wa kunfin bɛɛ lajɛlen k'i hakili jagabɔ kuma in na awɔ kunfin bɛɛ lajɛlen k'i hakili jagabɔ an bɛna kasɛti wɛrɛ